ehe ọ gaghị ee biko afọ gị na ama m ya ibi nego na ihe na tigo biko Okay. ehe m sị na ama m na ịbụ onye Ezeagụ Ah, ya ya amụ ya Ezeagụ anaghị m ka aha okay okay very good so Normal. esi m ime afịa ime afịa ka m si na aga nọ n'ime afịa ahụ nwa anyị chọrọ ịghọta ihe a na-akọ sị na ndị Ezeagụ dịkwa bụ ndị ọgwụ na ha na-agwọ ọgwụ na ha na-eme nke a amamihe wa sị nọ ya nọ ide play the show ụmụ akụkọ a akụkọ ada ya nụcha ya ọ decent nwanyị wa na-ekwu na-asị the woman ya ma mbịazikwa ego gị acha ma ọ bụ na otu a ka ndị Ezeagụ si eme ihe adịzị m surprise m sị a sị okay m batagoro ka nji jikọrọ oge isi ka ihe nwere ikwu ihe ukwu n'ihe ahụ eziokwu bụ Ezeagụ ndị na-agwọta ọgwụ ọfụma na ndị ọgwụ ka ha bụ m sị ka m jụọ ka m malụ okay ihe ị bịara ịjụ m akwụkwọ ka sị ka m jụọ gị I think na enwe enwere m ọtụtụ ihe m nwere ike ịgwa gị ịghọtago akwụkwọ ya which you may know mana obi gị ama nga bịa ịghọtago so ọ ya ka mma na anyị jee tukwuru ana somewhere ịghọtago mm. m kọwalụ gị ọfụma ngwanụ maka ya ala ka i tukwulu ana ka m jụọ ka m mụtakwa ka m malụ ya ha kwulu eziokwu no wahala ekene m gị n'ajụjụ ị jụrụ m ịma na a sị na onye ma nna ya maalụ ndị gboo ịghọtago aha ihe m ji wee kwuo ya otu ahụ bụ na otu ị fụ m na ama m nna nna m ọ bụrọ sọsọ nna m ka m ma so mana ọ bụrọ mmadụ ịma nna ya ma ọ bụ marụ nna nna ya physically na onye ahụ ma ndị gboo inu a tụrụ na onye onye ma nna ya ma ndị gboo ihe ọ pụtara bụ na nna gị akọgoro gị ihe gbasara ndị be unu ịghọtago ehe ọ kọgoro gị ihe gbasara ndị mgbe ochie ma ọ bụ ndị nna nna nna unu ọ bụ na nna gị akọrọ gị ụdị akụkọ ahụ ma maybe ị da abịa nna gị nso ma ọ bụ something like that ịma mma ịma sị na ịma nna gị ị nwere ike ọ bụrụ na nna gị nọ 100 years n'ụwa wee hapụ o nwere ụdị akụkọ a ọ kọrọ gị ọkwa na-agwa gị eziokwu ọ bụrọkwa na-agwa gị na-aghara gị ụgha ọ bụ na nna gị nwere ike ịkọrọ gị ihe mere mgbe ochie ma na ịma ndị gboo ya bụ na ihe m na-agwa gị bụ ọkwa ife ihe gbasara arụsị ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ m ga-asị gị na m ma na m matụ ka o si wee dị in those days na be anyị e nwechalụ ị bịa na be anyị na e nwechara alụsị na different places ọ fịaka arụ em kindred ka m kpọọ ya kindred ka m ghara ịsị family kindred ị ya aga ka a ghara ịbụ na o nwee ebe ha nwere alụsị either na ị ga-afụ obere ụlọ alụsị otu a ịghọtago ebe ha na-aga ekpere alụsị almost all kindred, all villages, nwechara something like that so now my grandfather bụ African traditional worshiper ọ na-eso eje na alụsị ahụ as at the time m ma ya when he was still strong maka my grandfather ruru 100 years before ọ nwụọ ịghọtago bido mgbe m pere mpe nọ na primary school a na-eso eje mgbe mpe mpe ọ na-abụ m nata holidays na village ana m eso eje na alụsị ahụ mara ihe a na-eme there ị na-aghọta so na ama m ihe a na-eme na ụdị alụsị ọ bụrọ strange thing to me mmadụ ama akọrọ m ihe a na-eme na alụsị so no matter na anyị na-eje anyị na-eje ụka kịta ịghọtago eh. even na mgbe ahụ maka na holidays ka anyị ji anata ihe ahụ maka ha na-ejekarị every week every four market days a ga-enwerịrị one day a na-enye na of every in a week market day every four market days a ga-enwerịrị one day ha ga-aga there wow ịghọtago so mgbe ahụ ndị mmadụ na-asọpụrụ arụsị and onye ọbụla na-agọ arụsị na-akwụ aka ya ọtọ ịghọtago eziokwu and ihe a m na-agwa gị zuru Igbo ọnụ ihe a bụ ihe zuru Igbo ọnụ maka na enwere ike na abụ na bụ na enwere ike m jụba gị na ị ga- ị ga-ekwukwa na ụdị ha dị ebe ahụ nke bụ eziokwu so o nwerọ ebe ọ dịrọ na Igbo niile ha na-akwụwa aka ha ọtọ ha adị etinye aka n'ihe ọjọọ ya ihe m na-akọwa bụ na ọ bụrọ ka ụdị nke a a na-emezi n'oge a igbuzi ndị mmadụ egbu egbuzi na-etinye n'olu so ihe ha na-aga n'alụsị oge ahụ bụ otu esi eje ụka otu esi eje ụka ka ha si aga n'alụsị and ama m the difference between ihe a na-eme mgbe ahụ and ihe a na-eme kịta today adị m asupport ịgọ alụsị ma ọ bụ ikpere alụsị adị m asupport dị ịga ebe ahụ maka na ana m eje ụka ịghọtago mana mgbe ahụ m na-agwa gị eziokwu bụ na ọnya maka ndị obodo na-atụ egwu hmm. na ori adịrọ too much n'obodo mgbe ahụ alụsị maka na ọ bụrụ na atụọ gị na alụsị alụsị ahụ ọ bụrụ na ị mere ihe ahụ eji wee tụọ gị na alụsị alụsị ahụ ga-egburiri gị alụsị ahụ ga-eme ihe ahụ asị ya mee omee ndị mmadụ o nwere mgbe m ji eme somebody interview interview m mere ya bụ ihe gbasara ka ndị Igbo si na-echezozi maka culture ha and all these things o wee kọrọ m a lot of things wee bịa na nke ka esi esettle case n'ala Igbo in those days na ọ na arụsị arụsị ahụ bụ the people's court gị na mmadụ na-ese okwu a na-eme a ga-ebu mmadụ a ga-eme nke a ga-eme nke ebe a ga-esettle ya bụ na arụsị ha na bie sị eziokwu apụta onye ọbụla na-atụ asị ọbịa unless ma onye chọrọ ịnwụ so ọ ihe mere lot of people ndị kachiri obi je ṅụọ iyi ebe ha mara aka ha dị ọ na-egbu ha straight one way ọ na-egbu ha so ihe m jiri agwa gị ihe a bụ na ọ na-arụ ọrụ mgbe ahụ and ndị na-ekpere ya onye bụ chief priest na alụsị ahụ na-akwụwa aka ọtọ a gọọrọ gị ọfọ otu a ọ na-aga ọ dị ka ka pastọ bụ ihe kpere gị ekpere ọ na-awụ ọkụ ọfụma ọfụma ịghọtago so mana due to na anyị amataghị ihe na chineke mepe anyị anya anyị marụ anyị marụ kraịst anyị wee si na ọchịchịrị ahụ wee pụọ maka na enwere ọtụtụ chi n'ụwa enwere ọtụtụ chi ndị mmadụ na-ekpere ọtụtụ chi ọ nya ka baịbụl ji wee sị na ị ga-achọta chi chukwu mgbe ị chọtara the right God so the, or the correct God the, the true God thank you that's the correct word ọ bụrụ na ị chọta the true God You will abandon the, the, the, the, the, fake, the, the fake God ị na-worship. So, due to na anyị mechara chọpụta na o nwere chi ka chi ahụ anyị na-ekpere oge anyị na-ejekwu oge ahụ mana esoro m ekpe ihe na-ebu na ana m eje ụka na township mana ọ na-abụ nata holidays m soro ha jee ekiri ha as nwatakịrị ana m ebute my grandfather oche oche ya e ru ebe ahụ m busiri oche ọ nọrọ ee mgbe ụfọdụ ihe ahụ my grandmother ga-ebu wee gadị ọ sị m butere ya m buru ya butekwa ha dị up until oge m topụtazi ka m kwụsịrị iso ha dị ama ọzọ ihe but before my grandfather nwụọ ọ kwụsịkwara ije ebe ahụ ịghọtago na-anatazi oriri na Catholic Church before ọ nwụọ even as old as he was even until ọ kwụsị ọ da-apụta mgbe ọ da-apụtazi due to old age ịghọtago fada na-abịa na room ya na-enye ya oriri until the day ọ nwụ even that day ọ nwụrụ ọ natara oriri that day that is great the same thing with my grandmother before ọ nwụọ ọ pụtakwara ebe ahụ ọ pụtara bịa so mana ihe m na-achọ ịgwa gị na ọ bụ na kịta ndị na-ekpere arụsị na igbo niile dị iche iche ma na naijiria niile ọ bụrọzi otu ahụ esi ekpe ya mgbe ahụ mgbe nna nna anyị ha ka esi ekpe ya ka ha si eme ya kịta abụ

ịghọtago ọ nya ka anyị sị gị na okwu a abụrọ okwu anyị akwụ ọtọ anyị akwụ ọtọ wee kwuo anyị ga-etukwu ana kwuo ya bịa fụ na ihe ha wetaziri kịta wee sị na alụsị ụfọdụ alụsị ndị ahụ ịfụrụ e ndị nna nna nna anyị ha fere mgbe ahụ ọ bụrọzi ha ka ha na-efe kịta ha jezi je bute another thing some other stranger gods even though na ndị nke ahụ our grandfather fere oge ahụ bụkwa strange god mana ndị nke a jezi je weta a more stranger god that na nke ndị obodo amarọzi nke ndị obodo amarọzi wee tinye n'ime ya today sị na a na-egbuzi nkịta and m ga-agwa gị eh, hmm. ofu onye bụ dibịa maara ihe dị na all these things ọ na-asị na mgbe ọbụla egburu nkịta na mmadụ nkịta ahụ represent mmadụ so ha na-egbuzi nkịta ebe ahụ na mana mgbe ochie ahụ alụsị a na-arụ ha ihe ọbụla

thank you onye alụsị ọ na-agọ n'alụsị na ọ na-agọ alụsị ọ na-aga n'alụsị ebe ahụ hmm. akpọkwara ya eze anyị ya onwe ya wee bịazi bịa maka na maka na o jizi ego ịghọtago na-akarịzi onwe ya so ọ zawazi eze anyị a na-akpọ ya eze anyị hmm. ịghọta mana ihe m na-agwa gị bụ na ọ bụrọ the same alụsị ndị nna nna anyị ha na-efe mgbe ha na-efe ndị a na-efe kịta ndị a enwetago a more dangerous alụsị the stranger more stranger ọ bụ na o nwee oyibo dị otu ahụ more hmm. stranger than ihe ndị nna nna anyị ha maara ịghọtago dana ihe ndị obodo o nwecha some old people nwe man a m ma na the man erugo 100 years now ọ ka dịkwa strong na-agagharị ma ọ bụ at least na orugo 90 okay ka m were ya na orugo 90 years that man erugo 90 years now ịghọtago ọ siri ike that is ịfụ ya ịma ma na orugo 90 years ọ ka na-agagharị na onye a na-eso aga na arụsị ahụ mgbe ahụ my grandfather ha na-aga there he was a younger man that time ọ na-eyi nkwụ

ya bụ na ihe a m na-agwa gị na na-eme ị fụ na-eme n'Eziagụ ọ maka na e jidere onye nke Eziagụ a many people ka nọkwa n'elu ya tata and ọ bụrọ sọsọ n'Eziagụ i jee ma na Anambra i jee ma na ma na different local governments ma na different eh, kindreds ị ga-afụ oracle ahụ ị bịa na one kindred n'Igbo land a na ka ị ghara Ghara efu ịfụ. ofu onye na-eme ụdị ihe a ụdị ihe a ndị a mere Ya, eji ejide ha so na ihe a bụ ozuru mba ọnụ ka ọ bụ nya ka m chọrọ ịgwa gị so Wow. unu akpọzina ndị Eziagụ afa eh, rinne otu ahụ maka na ọ because ọ nkịta a fụrụ nsị n'ọnụ Ka a na-akpọ ka a Orinsi. na-asị na ọ na-eri nsị, Orinsi. ọ na-eri nsị Yes. Eh, mana onye ọbụla ma na ihe a dị be ha o nwere onye na-ahụ ada afụ o nwere video m fụ tata o nwere video m fụ tata video m postu orute video very dark man o nwere video m fụrụ ọ postu ị ma na from Edo State now video ahụ ọ jee na alụsị ndị obodo ha ị fụ boys boys niile nọ n'obodo soro otu a ka anyị si wee kwuru soro ya bịa na the alụsị so otu a ka

ọ gị dịzi chọwa ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị ga-ele ana ọ bụrụ na ị ga-eme nke ọ bụla ị ga-emekwa na-eke shọn ịda mezi alụsị so ihe m na-agwa gị na-abụ na mgbe ụfọdụ sef ihe a na-eme kịta ha nwere ike na-egbu onye aka ya dị ọcha onye na-enwerọ ihe o merụ mana due to na onye ọzọ abịago nye ndị alụsị ya ego ha eje were nkịta na-akpọ n'ala o gbuo ya o gbuo the person the person anwụ mana aka onye ahụ dị ọcha otherwise gịnị mere ha ji na-agba mkpọ n'ala

one of the people discuss na na that eh, podcast hmm. o wee sị na na o nwere alụsị nọ be ha na alụsị ahụ adịghị ekwe ihe ọjọọ bata be ha ihe ọjọọ bata maka na ọ dị ihe dị ka na entrance ebe e si abata be ha o nwere ka o si wee dị dị na ọfịa dị ya n'azụ otu aga ma ndị ga-esiri ndị na-eduwe alụsị before ị bata be ya gafe alụsị abata thank you ndị mmadụ chọrọ iwere ihe ọjọọ wee bata obodo ahụ emekatago ka ha were ihe ọjọọ bata o kwerọ ha ha wee jee wee si azụ azụ azụ azụ ị mara arụsị ahụ abụrọ chineke now hmm. ọ bụrọ chineke wee were azụ si n'azụ bịa kechie ya anya kechie arụsị ya anya hmm. wee na-ewebatazi ihe ọjọọ ihe wee mewezie n'obodo ndị a many things ire e, ire parts ndị mmadụ wee dị wee ju everywhere hmm. so mgbe ọ bụla ị fụrụ arụsị e kechiri anya mara na onye na-agọ arụsị ahụ aka ya adịrọ aka ya adịrọ ọcha o kechiri anya ka ọ were ka ọ ghazi ọ bụrụ na arụsị na-ekwuzi eziokwu bifọ ọ ma na-afụzi ihe ọ bụla ịgwaziri ọ na-eme ọ gwa ga na-agwazi ya mgbe ọ na-eme ọzọ ya gbagara afụ ihe anyị na-ebuta spiritual things so e, ihe m ji na-ekwu ya bụ otu o si na-eme n'Ezeagụ ka o si na-emekwa na bulu ka o si na-eme different places ọ bụrụ na ị nọ na village ị nwere ike na-afụ ka ụmụ ikorobịa a na-agọ alụsị ha niile ajụ a ga-eje na-ejide ya ha niile nke a ga-eje bụ eziokwu ka ahụ wee bụrụ nọmba wan nọmba tu bụ na ka ndị mmadụ ụmụ nto- ndị ntorobịa si na-agazi na-emezi dibịa kịta Ihe omenala. na-eme na-eme eze nwaanyị kịta ọ karịzi akarị maka gịnị maka na mpụ na aghụghọ dịzi na ya wee wee ha ada akwụwazi aka ha ọtọ ihe niile a na-emezi bụ ka wee kpata ego so mpụ na aghụghọ wee dịzi ya too much ị ga-afụ nwa ikorobịa kwesịrị ịnọ na township either na ọ na ọ nwere ọrụ ọ na-arụ ebe ahụ maọbụ na ọ na-amụ afịa maọbụ na ọ na-eme ofu ihe bara uru ọ natazie vileji sị na na ọ dibịa ka ọ ga-emezi ụfọdụ ama ngwa gị na ọ ma na ọ mara ya maka ofu egwu amụsị na ya ego ka akpa ya wee wee na ole hụrụ ya ka ya taịtwa ndị dibịa ka ọ na-emezi ịghọtago so wee bụrụ ya bụ na oke ọchịchọ merụ ha many of them ị fụ na-eme dibịa o nwecha ihe ha na-eme ha ji na-eweta ego a na-abọcha ị ma na a na-abọ ini onye e niri ọfụụ na onye e niri eni ọ bụla ini ahụ adịrọ protected ha eje bọọ ya wepụta onye ahụ were some parts ha chọrọ iwe ma ọ bụ na ha ma nwere ha niile hmm. were the thing je were ya mere ha sọ ha ma ihe ha ji eme wee na-enwe ego na-aga so ihe a ka m chọrọ ka m gwa gị na ihe a bụ ka ihe ka e si ekwu ya ihe a bụ zuru mba ọnụ ọkwa ya ọ na-emere ka ọ na-emere ọ bụrọ sọsọ ofu ebe maka ndị na-asị Ezeagụ Ezeagụ Ezeagụ ọ bụrọ sọsọ Ezeagụ thank you very much so m wee na-asị onye ọbụla soro m na YouTube channel maka ebe a ka anyị na-ekwupụta omenala ndị Igbo dị iche iche adịrọ m against omenala omenala amaka kọlchọ amaka maka ọ nya ka e ji e ji ama ama ndị kọlchọ ka e ji ama ndị na adịrọ m against kọlchọ mana mgbe ọbụla anyị fụrụ ebe a bịa gwa ya aka werezie ihe ọjọọ tinye na ya mana e kwesịrị ka onye ọbụla dị against it because na religion bụ nke ọbụla onye chọrọ ikpe Ị dị free. onye ọbụla nke ọbụla ị chọrọ ikpe i kpewe ya Yes. and ụka ekwesịrọ imechi omenala Mba. ọ ma mmechinwukwanụ ya maka na mmadụ niile ama nje ụka Mba. even m- oge oge kraịst nọ n'ụwa o nwerọ ka o si convert a mmadụ niile Mmadụ ncha he didn't convert everybody so otu a ka ọ ga-adị adịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi. ebighị ebi. mmadụ niile ama nchegharị at the same time Mba. mana ihe dị mkpa bụ ọ- sị ndị mmadụ etinyezina aka n'ihe ọjọọ na ụdị na a na-eme omenala Omenala. o nwerọ ebe ọ ga-eduje ndị mmadụ instead ọ ga-anarịrị onye ahụ n'iyi one day